Ok, DB, a chairde agus fáilte isteach chuig an ceacht seo. Inniu beidh muid ag tabhairt faoi an ceacht atá le déanamh agaibh ar an Máirt an dara lá déag de mí Bealtaine. So tá an nasc don ceacht ansin agus tá an bhfoirm Microsoft ar fáil ansin agus tá muid ag déanamh an Youtube. So má téann muid ar aghaidh. Oh! Sula dtéann muid ar aghaidh ná déanaigí dearmad tá an measúnú leanúnach ar le déanamh agaibh ar an Aoine so caithfidh sibh bheith cinnte gur logálann sibh isteach ar an Aoine agus gur déanann sibh an ceann sin ar an Aoine sin. Ar aon nós, inniu táimid ag clúdú pointe gramadaí. So tá an pointe seo déanta ar leathnach céad 's a hocht déag agus céad 's a naoi déag sa leabhar ach is dóigh liom agus tá súil agam go mbeidh sé níos soiléir má leanann sibh ar aghaidh liomsa in ionad é sin a léamh.

So má tá dá abairt againn, abairt a haon agus abairt a dó, má tá muid ag iarraidh iad a chur le chéile in aon abairt amháin, úsáideamar an cónasc comhordaithe. An príomhrud faoi na cónasc comhordaithe, agus sin iad sin comhordaithe in ionad na cónascanna eile as Gearmáinis, ná ní athraíonn ord na bhfocal leis na cónasc comhordaithe. OK, so sin an príomh rud, mar níos déanaí sa seachtain seo agus an seachtain seo chugainn i ndáiríre, beidh muid ag féachaint ar cónasc eile a athraíonn an ord, ach na, an cúig cónasc seo, ní athraíonn siad ord na bhfocal, leanann gach rud ar aghaidh mar a bhí. So bhuel féach ar cúpla abairt anseo as ehm Gaeilge agus ansin déanfaidh muid ceann nó dhó as Gearmáinis. So. féach ar seo, téim go dtí an chistin. Sin abairt, mar deineann sé ciall. Téim go dtí an chistin. Seasann sé in a aonar ansin. Ithim cáca. Bhuel, sin abairt. Sin fíric. Ithim an iomarca cáca. Sin an fíric ansin. Ba chóir gur stopaim leis an cháca. Ach. Téim go dtí an cistin, ithim cáca. Now, is dá abairt í seo. Déanann siad ciall leo féin, ach bíonn ciall níos mó leo má cuirim le chéile iad. So, má nascaim le chéile iad, ansin oibríonn siad níos fearr. Mar, is féidir liom cáca a ithe aon áit, ach tá mise ag iarraidh rá, téim go dtí an cistin, ansin agus mé sa chistin, ithim an cáca. Now, bealach níos fearr chun sin a rá ná, go bunúsach, téim go dtí an chistin agus ithim cáca. So anois tá fhios ag gach duine atá ag éisteacht liom, nuair atá mé sa chistin, sin an áit a ithim an cáca agus muna raibh mé sa chistin ní bheadh an cáca á ithe agam. So téim go dtí an chistin agus ithim cáca. Anois déanann sé sin níos mó céille. Em. agus iad sin le chéile. So, féach ar seo. D'úsáid mé an cónasc comhordaithe agus chun an dá abairt sin a nascadh. So, féach ar seo. Is féidir liom dul go dtí an seomra suí. Nó, Is féidir liom dul go dtí an chistin. Sin dhá abairt agus oibríonn siad. agus sin fíor sa dianscaoilte seo. Ach le cónasc comhordaithe, deirim, is féidir liom dul go dtí an seomra suí nó is féidir liom dul go dtí an chistin. So anois táim ag déanamh comparáid idir an dá rud leis an cónasc. Now look, níor athraigh aon rud idir an dá. abairt. Tá siad díreach mar an gcéanna seachas in ionad an lánstad, an little lánstad sin, féach ar an little lánstad sin, ooh, little lánstad, ooh, hey, a little lánstad, conas tá tú? eh, cuir mé an cónasc, nó. So d'úsáid mé an cónasc comhordaithe nó chun an dá abairt a nascadh. So, i nGearmáinis tá cúig chónasc comhordaithe. Tá aber agus ciallaíonn sé ach. Tá den agus ciallaíonn sé mar nó mar gheall ar nó mar sin an because. Tá oder ciallaíonn sé sin nó. Tá sondern sin ina áit sin nó in ionad sin agus tá und sin agus. Ok? So anois rachaidh muid tríd ceann nó dhó mar shampla. So féach ar seo.

agus ansin baineann sé sin an ceannlitir ach seachas sin denn ich habe keinen Hunger, ní ithim a lán toisc nach bhfuil ocras orm. Céard faoin cheann seo? Em. Niall liest.

So, léann Niall leabhar agus scríobhann Mark aiste. So, eh, rachaimid tríd an liosta. So, an oibríonn aber ansin? Léann Niall leabhar ach Scríobhann, Yeah, is dóigh oibríonn sé, b'fhéidir go bhfuil ceann níos fearr. Denn, An bhfuil Niall ag léamh an leabhair toisc go bhfuil Mark ag scríobh an aiste nó? Em, an, an oibríonn oder ansin nó, léann Niall leabhar nó scríobhann Mark nó sa, san duine céanna. Sondern, Léann Niall leabhar, ina áit sin scríobhann Mark nó? Léann Niall leabhair agus scríobh Mark so is dóigh liom go bhfuil und an ceann is oiriúnaí ansin. So is féidir liom und a chur isteach agus anois táim ag cur síos faoin rud atá ar siúl b'fhéidir sa seomra ranga nó rud éigin. Tá Niall ag léamh leabhair agus tá Mark ag scríobh aiste ach tá an beirt acu ciúin. So sin an rud. Ní athraíonn ord na bhfocal. Ní bogann aon rud. An t-aon rud nach bhfuil mé ró buartha faoi, ach b'fhéidir go bhféadfá féachaint air, ná an chamóg. So, just riail beag agus nílim ró buartha faoi cos is féidir libh é a fhoghlaim nuair atá sibh níos sine ach Cúpla dos na habairt sin bíonn an cóma ann agus cúpla dóibh ní bíonn. So, ag baint úsáid as an camóg ansin. De ghnáth bíonn sé in úsáid i gcónaí nuair atá aber denn oder sondern in úsáid agat. Uaireanta bíonn sé in úsáid nuair atá oder.

So tá mo dhrifiúr ag staidéar i n-Átha Cliath ach tá mo dritheáir ag staidéar i nGaillimh. Ich mag Englisch denn ich lese gern. Is maith liom Béarla toisc nó mar, mar sin, is maith liom léamh, mar is maith liom léamh. Ní Gaeilge iontach ach táim ag iarraidh just patrún an Gearmáinis a leanúint anseo. Eh actually déanann sé níos mó céille as Béarla, I like English because I like reading. Wir gehen ins Kino oder wir laufen Rollschuh im Park so sin rogha do duine. Téann muid chuig an phictiúrlann nó eh téann muid ar ag scátáil

chomh maith ach is fuath liom cáis. Ok so sin é go bunúsach. Beidh sibhse ag obair ar na cinn seo ar an bhfoirm Microsoft. So verbinden Sie die Sätze, so cuir na na habairt le chéile le aber denn oder sondern oder und auf Deutsch as Gearmáinis. Níl sibh ag déanamh sa Heft agus níl sibh ag aistriú iad go Gaeilge cause ní gá daoibh tá siad éasca go leor.

Ó brón orm tá sé ar fud na háite ansin. But em, cuirfidh mé ceann mícheart isteach just chun cur isteach oraibh. Sondern ich finde sie Agus ná déanaigí dearmad ar an lánstad. Gan an lánstad, ag an deireadh, tá an foirm sin chun é a mharcáil mícheart. So, ich lese, oh, tá an iomarca spásanna ansin, so beidh sin mícheart. Caithfidh sé bheith díreach mar atá sé ansin. So, molaim daoibh, má tá sibh ar ríomhaire nó má tá sibh in ann, eh, copy paste a dhéanamh. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, Copy. Paste.

Tá sé fuar. Ach tá sé ceomhar. An bhfuil sé tá sé fuar mar tá sé ceomhar? Nó tá sé fuar nó tá sé ceomhar? An bhfuil sé tá sé fuar in a áit sin tá sé ceomhar? Nó an bhfuil sé tá sé fuar agus tá sé ceomhar? So roghnaigh an ceann ceart, clóbhuail é isteach, brú ar submit agus beidh an ceacht déanta agat.